ndewo ndewo kedunụ olee otu unu mere eji m aka anya lọ kedu otu ule junior neco si aga gakwa ọfụma ana m anabata onye ọbụla n'ama mmụgharị anyị a ọ bụrụ ị ka na-abịa nke mbụ gị nnọọ ya bụkwanụ ị na-esonyere anyị kemgbe nnọọkwa mana chetakwa na ihe anyị kwuru bụ gịnị anyị ga-amụgharị ihe gbasara akwụkwọ ọgụgụ a họpụtara maka ule junior neco chetakwa na a ga-ele igbo l1 echi n'ehihie ọ ihe mekwanụ anyị ji sị ka anyị legharịtụ anya n'akwụkwọ ise a neco họpụtara nke mbụ bụ eze oche abaghị nke abụọ bụrụ nwanyị bụ ihe eji m aka i nwecha akwụkwọ ndị a nke atọ bụrụ enyi mere enyi ya nke anọ bụrụ ndụdọ na-ete nzu anụka nke ise bụrụ tụgharịa uche nke bụ abụ eji m aka na onye nkụzi unu na onye nkụzi agụọla akwụkwọ ndị a anyị anaghị abịa ịgụgharị akwụkwọ ndị a kama ihe anyị ga-eme bụ gịnị ịchịkọta ya ihe anyị ga-eme bụ gịnị ịchịkọta ya kedu otu anyị ga-esi achịkọta ya otu anyị ga-esi achịkọta ya bụ gịnị aga m agụpụta okwu mmalite n'ime okwu mmalite a m gụọ okwu mmalite ma gụọ n'azụ ya maka akwụkwọ akwụkwọ a ka anyị nwee ike gbapụ ya ọsọ maka eji m aka na onye nkụzi emela gịnị agụọla ya okwu mmalite na eze oche abaghị biko wepụta ya eze oche abaghị si n'aka Maazị Chuks F. Dimson anyị sị na ụlọ ọrụ bipụtakwaranụ ya bụ gịnị Aven Global Publishers na 2022 ka e bipụtara ya okwu mmalite sị gịnị ọ na-abụ oke ihe mee a kụọ oke ikoro otu ihe doro ma okeke ma okafọ anya na ndụ a bụ omume dị n'iche n'iche a bịagodi n'etiti ndị otu nne ji a na-enwe ndịiche pụtara ihe nke pụtara na otu nne na-amụ mana otu chi anaghị eke ma etu ọ dị ọ bụ aka e nyere nwata ka o ji eto ihemere bụ onye sitere na nwata ya biwe ndụ ọjọọ ndụ ya adịghị ka nke nna ya kama ọ bụ nne ya jafunyere ya n'ụdị omume a o nweghị mgbe nne ihemere hụtara ihe dị njọ n'omume ya ma ọlị o jiri omume ọjọọ a too ma megide ya ruo ebe ọ datara ya maka mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrịrị iji zụtazuo ihe a tụrụ n'ahịa n'akwụkwọ akụkọ a a haziri isiokwu ndị dị na ya na isi iri isi nke mbụ bụ omume ihemere isi nke abụọ bụ maka mmalite agụmakwụkwọ ihemere na izu ohi nakwa ịhapụ ụlọ akwụkwọ ahụ isi nke atọ bụ ịga ụlọ akwụkwọ ọzọ nakwa mmebọ e mebọrọ ihemere maka izu ohi ube nakwa omim- omume ịkwaso nwanyị iko n'ike ka onye ọ kwasoro iko n'ike ọ bụ onye chinwe isi nke anọ bụ agụmakwụkwọ ihemere na mahadum ịba n'otu nakwa m- mmalite ime ntọrọ mmadụ kedu aha otu ahụ dọkị fraternity isi nke ise bụ ngụcha akwụkwọ ihemere na mahadum nakwa ife ala nna ya isi nke isii na asaa bụ oge ihemere gbarutụrụ ụlọ ileta nne ya ịmalite ọrụ bekee nakwa ọnwụ na olili nna ya isi nke asatọ bụ emere na ịmalite aka ọrụ nke ya kee aka ọrụ nke ya ọ malitere izu ohi na ịtọrọ mmadụ isi nke itoolu bụ izu ohi na ntọrọ mmadụ agadi nwanyị mechara nwụọ n'ihi obi ịta mmiri ebe isi nke iri bụ ebe ihe mere bụ agwọ na ihe o loro tọgbọrọ Ihemere mecharanụ daa ngwọrọ maka akwụkwọ a tụgharịa azụ ya akwụkwọ akwụkwọ akụkọ a bụ eze oche abalị bụ maka iji kuzie ihe ma chetakwara mmadụ na mkpụrụ onye kụrụ n'ụwa ka ọ ga-aghọrịrị n'agbanyeghị oge o jiri mịpụta mkpụrụ onye ọbụla kwesịrị ịkpachapụ anya n'omume ọ na-eme maka na onye chere cha- che- chaara eze eze achaara ya e ji asụsụ doro anya depụta ihe ndị dị n'ime akwụkwọ a ka onye ọbụla nwee ike na mmasị gụọ ma ghọtakwa ihe dị ya ya mere gụọ akwụkwọ a na nghọta na gụọ akwụkwọ a na nghọta ka i wee mụtakwuo ihe mana okwu mmalite a achịkọtala ya bụ akwụkwọ chetakwa aha nwanne Ihemere bụ gịnị ume yọọ aha nne nna Ihemere bụrụ gịnị obi aha nwunye di nne Ihemere bụrụ gịnị Ndụkụba aha nne Ihemere n'onwe ya bụrụ gịnị une nka chetakwa gara alụta ya maka na ee ee nwunye di ya amụtaghị nwa ebe ọzọ anyị na-eleba anya bụ nwanyị bụ ihe nke si n'aka dọkịta Martina Chinelo Ọnụegbu ndị ụlọọrụ bipụtakwaranụ ya bụ ụlọọrụ extension n'afọ 2021 dịka anyị kwuru okwu mmalite naanị ka anyị ga-agụ na nke a maka na okwu mmalite ya chịkọtara ihe niile mere n'akwụkwọ ejije a cheta na nke a bụ ejije nke a bụrụ gịnị iduazị maọbụ akụkọ nke a bụ ejije drama ngwa saghe akwụkwọ gị ka anyị gụọ okwu mmalite akwụkwọ a na-akọwa ka Ọbụmneke nwunye Ekwekwe ndị mgbe ọma siri taa oke ahụhụ n'aka di ya na nne di ya bụ nwakaego n'ihi na ọ mụrụ naanị ụmụ nwanyị ihe ọzọ bụkwa na ọbụmneke agaghị akwụkwọ nke mere na ọ maghị ihe ọ ga-eme were zọpụta onwe ya n'ime ahụhụ o nwetara onwe ya Ọbụmneke na onwe ya hụrụ agụmakwụkwọ n'anya mana o nweghị ndidi gaa akwụkwọ n'ihi na nne na nna ya kwanyere ya ka ọ lụọ di n'ihi na ha azụghị ya n'akwụkwọ. Nke a mere ka Ọbụmneke na-eri mperi mgbe ọbụla ọ hụrụ enyi ya nwaanyị bụ gịnị Chinagọrọm. onye nke kpebiri na ya agaghị alụ di tutu ya agụchaa akwụkwọ baa uru ọzọkwa bụrụ ọ bụ m na- ee, akụkọ a kọwara ma gosi ụzọ ahụhụ nwaanyị agaghị akwụkwọ ma ọ bụ nwee ezi aka ọrụ na-ata n'ebe nwoke nọ ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị ugbu a ọ bụ akwụkwọ a bụ nwanyị bụ ihe ka anyị na-eleba anya anyị sịkwa na akụkọ a kọwara ma gosi ụzọ ahụhụ nke nwaanyị agaghị akwụkwọ maọbụ nwee ezi aka ọrụ na-ata n'ebe nwoke nọ ma na mmekọrịta ya na ibe ya akọwakwara chinagọrọm akọwakwara ka chinagọrọm siri gụchaa akwụkwọ ghọọ dọkịta ahụike nyere ụmụnne ya aka ha niile aghọọ nnukwu mmadụ ndị aka ji akụ akọwakwara ka nne na nna chinagọrọm n'ihi na ha agaghị akwụkwọ siri kpebie ma gbalịa zụchaa ụmụ ha n'akwụkwọ nke kacha nke bụ na akwụkwọ a akụkọ a sitere n'ihe megasịrị na ya wepụta ụdị mmegbu ụmụ nwanyị na-anata n'aka ndị nkụzi nwoke ndị otu nzuzo occult na ndị na ndị ọzọ gasị ejije a bupụtakwara ihe ọgbara ọhụrụ ụfọdụ dịka ekwentị facebook na whatsapp dịka ihe ụfọdụ mere o ji dị mkpa na mmadụ kachasị nwaanyị kwesịrị ịgụ akwụkwọ iji soro ibe ya mewaa ihe ọgbara ọhụrụ ụfọdụ hmm. n'ihi na ọbụmneke mụrụ nwanyị nwanyị di ya chụrụ chere na ịmụ na ụmụ ya enweghị isi na ha agaghị aba uru n'ikpeazụ nne ya nwakaego gara lụọrọ ekwe nwanyị nke abụọ ma kworo maka ya chụpụ ọbụmneke na ụmụ ya asaa ọbụmneke mụrụ ụmụ nwanyị ole asaa ọ mụrụ n'agbanyeghị ahụ niile na mmegbu ọbụmneke gara n'aka ya mgbe ha chụpụrụ ọbụmneke nwanne ya nwoke kpọọrọ ya na ụmụ ya nyere ya aka ha zụọ ụmụ ya ụmụ ọbụmneke gara nnukwu akwụkwọ ghọọ ndị nnukwu mmadụ ha asaa bụcha dọkịta ahụike injinia nwanyị home economist famasist ma prọfesọ dgz ha mechaa wuoro ọdụdụ nwanne ha nwoke nke nne ha bu n'afọ mgbe nna ha chụpụrụ ya na chụpụrụ ya nnukwu ụlọ elu n'obodo ha kpọọla nne ha be di ya nke mere ka nna ha lọghachi rịọ ha mgbaghara ndị ndị di kara aka ma nwee ma nwa onye eze obodo ha bịara lụọ ụmụ ọbụmneke nke mere ka ezinụlọ ya bụrụ ezinụlọ ndị ọgaranya ndị ọgaranya Hmm. akụkọ a na-egosi na onye chi nyere nwoke maọbụ nwaanyị ya kelee ya n'ihi na ma nwoke ma nwaanyị bụcha nwa maka na ọ bụghị nwaanyị na-enye nwa ọ bụ chukwu na-enye nwa o mekwara ka a ghọta na sayensị kọwara na ọ bụ nwoke na-ewepụta kromozom e ji amụ nwa nwoke nke pụtara na ọ bụrụ ọ bụrụ na nwaanyị amụtaghị nwa nwoke ọ bụghị ya ka nsogbu si n'aka hmm. ọ bụghị nwunye ọ bụ kromozom ndị nke nwoke gbanyere nwaanyị ya na-eme ka nwaanyị ya mụta nwoke ma ọ bụ nwaanyị nsogbu amụtaghị nwoke si n'aka ekwekwe akụkọ a kwusikwara ike na ọ dị mkpa nwaanyị ịgụ akwụkwọ ma nwee aka ọrụ tupu ọ lụọ di o kwukwara na mgbe ụfọdụ ndị nke nwoke e chere na ha ga-aba uru na-abụ akọgheri ebe ọ bụ ndị nwanyị na-abụ na-aba uru ngwa ka anyị gụpụta ụfọdụ agwa nọ n'akwụkwọ a nke mbụ nwakaego nne ekwekwe maazị obi nna ekwekwe ekwekwe nwa maazị obi na nwakaego obumneke nwunye ekwekwe chinagọrọm enyi nwaanyị obumneke maazị akọbuche nna chinagọrọm chinwe nne chinagọrọm chisom nwanne chinagọrọm nwoke chisimdịrị nwanne nwaanyị chinagọrọm ngozi nwanne nwaanyị Chinagọrọm Nwanneka nwanne nwaanyị Chinagọrọm Nwadịụtọ nwanne nwaanyị Chinwe Chinagọrọm Didịụkọ nwunye di Obumneke bụrụ nwaanyị nke abụọ Ekwekwe Adaakụ ada Obumneke na Ekwekwe Nneọma Nwaanyịamaka, Nnebụugwu, Nneka, Chinenyenwa na Ogechi, ụmụ Obumneke na Ekwekwe. Maazị Okenna, onye obodo Mgbaọma, Obinna, nwa Maazị Okenna Ndụbụisi nwa Maazị Okenna nwanne Obumneke nwoke bụrụ onye obi nwanne onye nwe ezi nwa dị ụtọ na Ekwekwe na nwa Ekwekwe nwoke Ụbaka nwanne m nwanyị onye nwe ezi ndụka enyi ekwe ekwe onye eze eze mgbe ọma ụmụnna ụmụnne ekwe ekwe ndị egwu obodo mgbe ọma onye ndu nke a bụ gịnị nwanyị bụ ihe enyi mere enyi ya nke si n'aka Gloria Imo Omejego ọ bụ Misfa Publishers bụ ndị bipụtara ya chetakwa na ihe anyị na-agụpụta bụ gịnị naanị okwu mmalite ngwa okwu mmalite dị n'akwụkwọ a bụ enyi mere enyi ya mmadụ ime ihe na-echeghị ihe ọ ga-amụpụta jọkarịrị udele na njọ ma sikarịa nkakwụ n'isi. Chetakwa na mmadụ anaghị echefu onye mere ya ihe ọjọọ maka na ọkụkọ anaghị echefu onye foro ya ọdụ n'udu mmiri. Emekwala mmadụ ihe n'ihi na i chere na o nweghị onye ga ekwuru ya n'ikpeazụ Chineke ga-ekwuru ya ọnụ ya mbọ niile Ọlụchukwu gbara maka ichekwa ndụ Urunwa kụrụ afọ n'ala Ichie Ụwaezuoke kpara arụ dị iche iche iji mechie ezinụlọ Amaechi enyi ya nwoke ma mmadụ apụghị ịgbachiri onye chi ya kwụ n'azụ obere nwa ọlụchukwu kwụ kwụ ka ọ- ka ur- ka- kwụ ka uriọna obere nwa ọlụchukwu kwụ ka uriọna ọkụ uriọna ọkụ a mụnyere n'elu ugwu oriọna a mụnyere n'elu ugwu jidere Ichie Ụwaezuoke wee gbaa omume ọjọọ niile o mere n'anwụ wee tiwa ya bụ aki oyibo nsugbe nke o chere na mmadụ amaghị n'ezie ya bụ ọchọ ihe ukwu ahụla agba enyi ogbu mma na-esi na mma ala ọgba egbe ga-esi n'egbe ala nke onye metara o were isi ya buru n'ikpeazụ a chọpụtara na ichie uwaezuoke bụrụ ezinụlọ amechi enyi mere enyi ya maka akwụkwọ a na-azụ ya mbọ niile ọlụchukwu gbara oke ọya ihe nọkwa n'ime ya mana chetakwa na enyi mere enyi onye bụ enyi mere enyi ya n'akwụkwọ a bụ onye ichie uwaezuoke maka ọ ya memilara ezinụlọ maazị amechi na urunwa nwunye ya chetakwa na Nwa ahụ urunwa ya ajụjụ ahụ aha ya bụ gịnị nnedịmma kaba ahụ ka ị mata ụmụnne nnedịmma ọzọ bụ ndụdọ nnente na azụanụka nke si n'aka okechukwu C ihejirika nke a bụkwa na at- a- a- akụkọ a- a- akwụkwọ ejije ebe nke a bụ akụkọ maọbụ iduuazị e bipụtara ya n'afọ 2014 ụlọọrụ bipụtara ya bụ ụlọọrụ gịnị PCC and P Limited nọ na 58 Old Market Road ka anyị bu ụzọ gụọ ee eh, ndị nọ n'akwụkwọ a mana chetakwa na akwụkwọ a enweghị okwu mmalite m ga-eme gịnị m ga-achịkọta ya obere ndị nọ n'akwụkwọ ahụ maazị azụanụka nnente bụ nwunye maazị azụanụka azụanụka na-akụ ngwọ na-ete ngwọ bụ diochi ebe nnente na-ere etere ka ihe bụ etere akwụkwọ ha na-eji eke maịmaị ọka maọbụ agidi mhm. akwụkwọ a na-acha ndụ ndụ nnente na-ere etere di ya na-akụkwanụ ngwọ maọbụ bụ gịnị diochi ma ọ na-ete ngwọ ọzọ ọnọnenyi onye chiri echichi ọzọ gbara ọla n'aka nakwa n'ụkwụ abụọ kpunye okpu ọzọ ya tinye ya abụba ugo abụọ nyara ihe olu nze nwa ọkọnkọ onye chiri echichi nze ọ gba ọla n'aka abụọ yirikwa okpu ndị nze ya tinye otu abụba ugo nze nwa nganga nwanne maazị azụ anụ ụka maazị ibekwe nwanne maazị azụ anụ ụka maazị onyere ụka nwoke isi ike n'obodo ha ọ bụkwa onye nshi na aja ndị mmadụ na-atụ ya ụjọ maazị gbazuo ọgụ nwoke na-anaghị atụ ụjọ mkpụrụ anya onyekwere nwata nwoke otu nwanyị ọha obodo akụkọ a kọwara otu ezinụlọ ezinụlọ nnete na azụ anụ ụka ha na-ebi n'udo mgbe ụfọdụ ha na-esekwanụ okwu dịka di na nwunye o bidoro ebe ha chọrọ ịga ugbo azụ anụ ụka sị nwunye ya ka ọ datụ ofe n'ọkụ ka ha rie ma ha gawa ha nọkwa ebe ha na-eme ya enyi ya nwanne ya nwoke bụ maazị ibe abakwute ha mechaa ha ghara maazị ibe gawa ugbo ha na-aga ha gacha ugbo ha na-aga lọta mana chetakwa na mgbe ahụ ọ kụrụ aka ezokaje nri ahụ ha na-eri mana mgbe a lọtaziri azụ anụ ụka chọrọ ka e bupụta nri ya wụ na nwunye ya erichala nri a bịa n'ebe ọzọ nkebi nke atọ ebe ọha obodo gbakọrọ e wee sị na onye nleta obodo na-abịa ileta obodo ka a gbakọ kwuo otu a ga-esi nabata ha ebe ahụ nke a nọzi okwu na ụka esewe azụ anụ ụka ghọrọ okwu okwu na-agbasa ahịa aha ya bụnụ azụ anụ ụka ya hụrụ okwu onyere ụka na onye ọzọ na-ekwu site ebe ahụ onyere ụka sị na ọ ga-ememina ya onyere ụka mechaa bịa n'ụlọ maazị azụ anụ ụka sị ya na ọ chọrọ ịga na ugwu awụsa ka o nye nwa ya ọgwụ ọ ga-eji na ọ nụ kputukpu na-ada nga ahụ na ya ji olu ọla ya chọrọ ịga ga nye nwa ya nke nna ya ochie nyere ya ya bịa mgbe ọ na-agwa ya ya sị ya na ọ chọrọ ịgwa ya na ya agawala ya sị ya nsogbu adịghị ka maazị ee azụ anụ ụka ga bute ọjị ya buru ọjị bịa dosa ka ọ ga weta ose ọjị maazị onyere ụka agbanwee ọjị were ọjị nsi dosara ya ee azụ anụ ụka tacha wụrụzi onye na-eti afọ ya afọ ya tupu a na-ama ihe na-eme ọ daala n'ala bụrụ onye na-agba shaka shaka ọ na-ekwuzi okwu amazi ihe a na-eme nwunye ya bụ nne nte akpọwa ọha obodo na ha bịakwa otu a ka e si bịa na-eti ka a mara ihe a na-eme o nweghị onye kwetere na ọ ga-aga gaa kpọọ ọnyịrịụka e mechaa gbazuo onye na-anaghị atụ ụjọ agawa gaa kpọọ ọnyịrịụka ọnyịrịụka mechara bịa ọha na eze anọgide ya ya meghasịa ihe o mere azụanụka amalie bụrụkwa onye dị ndụ mama azụanụka na-amali echi ya chi abọọ e- e- n'abalị ya ya sị nwunye ya ụtụtụ echi na ya na-agbada aba aga ịzụ ụgbọala nwunye ya asị ya na ọ dị ka nke azụanụka mere ee ee ee ọnyịrịụka mere gị o fochabeghị n'anya o zubere gị ọ na ị maha na a sị na ndị ohi na-eso onye zụrụ ụgbọala bata n'ụlọ ya bịa zuru ụgbọala ya sị ya ga-azụrịrị ụgbọala ya sị ya na ọ na ọ nụbe na mmanya ụgbọala na-ada ọnụ ya sị na ya ga-azụrịrị ụgbọala ya sị ya na ọ na ọ nụbe na ụgbọala na-azọgbu ụgbọgụrụ a kụrụ na n'ụlọ ya sị ya ga-azụrịrị ụgbọala ya sị ya na ọ na ọ nụbe na ụgbọala na-abata n'ụzọ zọwasịa ee ekwu nwaanyị nwe ụlọ zọpịasa ee ite kwafuo ya sị ya na ya ga-azụrịrị ya ya sị ọ gaha azụ ya ya sị ya ga-azụrịrị ya ha ebido sewe okwu mana chetakwa na azụanụka ejikwa ten kobo fadịn afụ naị o jighị o ji aga ịzụ ụgbọala ndị iberibe abụọ bi n'ime ụlọ ha bidoro lụwa ọgụ otu a ka ha si lụgide ya ọgụ ha zọpịasịa ụgbọgụrụ ha kụrụ ha mekwa gịnị ọzọ ha gaa zọwasịchaa ekwu tụfucha ofe kwafucha ofe ha werezie aka ha mebichaa ihe niile otu a bụ ihe ndị mere n'akwụkwọ anọ ndị a ngwa wetazie ntụgharị uche nke bụ abụ anyị na-aga ileba anya n'abụ iri na abụọ the 12 poems neco sị ka anyị mee gịnị leba anya m ga-agụpụta ha gee ntị ọfụma na nke mbụ bụ gịnị mathematics nke abụọ bụrụ amamihe nke atọ bụrụ adị igbo nke anọ ụtalị nke ise onye nkụzi m nke isii nka na ụzụ nke asaa onye umengwụ nke asatọ onye aka ntụtụ nke itoolu osisi nkwụ nke iri udo ka mma iri na otu ahịa obodo m iri na abụọ ajọọ nna ngwa mepezie na peji nke iri na itoolu 19 peji 19 na-atụgharị uche matematiks eze ndị sayensị ihu gị na-atụ egwu aka gị na-ebute ahụ ọma jijiji ahụ gị bụ sọ mgbagwoju anya n'ụkwụ gị ka mmụta dị matematiks ihe ụjọ nye ndị itibọrịbọ ihe ọchị nye onye dị uchu ebube gị na-ede n'ụlọ akwụkwọ ebe a kpọtụrụ aha gị ụjọ a na-atụ ị napụla ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ụra tinye ọtụtụ n'ọgbaghara ebe ọtụtụ nọ n'oke echiche, ụfọdụ nọkwa n'anya mmiri. Onye nkụzi m gwara m na otu i si ada ụda abụghị otu i si dị. Ị bụ nkịta na-agbọ ụja na-adịghị ata arụ. Naanị ihe ị chọrọ bụ oge. mmetụ aka na mgbe na mgbe ntụgharị uche oge niile tinyere nleruanya na ige ntị onye nyere gị ihe ndị a wepụ ụjọ n'ahụ gị na onye ahụ abụrụ enyi nke ọzọ bụ amamihe na peji 23 amamihe peji nke iri abụọ na atọ chukwu bi n'igwe nye m amamihe ka m mara ihe chukwu bi n'igwe nye m ọgụgụ isi ka m na-agụta ihe chukwu bi n'igwe nye m nghọta ka m na-aghọta ihe nye m nduzi ka m ghara ijehie chukwu bi n'igwe nye m mmụta ka m na-amụta ihe nye m akọ na uche ka m na-akpa agwa ọma eze solomon hụrụ gị jụ akụ akụ na ụba gị ka eze nwanyị ndị sheba hụrụ egwu abịa ya n'ahụ eze nebukadneza jụrụ gị ọ bụrụ anụ ọhịa Onye ị bịara n'ụlọ ya, okwu ọnụ ya bụ nnu, agwa ya bụ mma, ije ya bụ ịgba. Ekpere m n'ụtụtụ, ekpere m n'ehihie, ekpere m n'anyasị, Chukwu bi n'igwe, nye m amamihe. Ọzọ bụ ada Igbo. page 26 peji iri abụọ na isii ada igbo mba page 25 iri abụọ na ise ada igbo ị bụ sọ mma ada mma ada ugo ada ukwu ada eji eje mba nwa dị sam Nwa chi kwọrọ aka kpụọ oyoyo nwa leenụ eze ọchị gị leenụ ogologo imi gị leenụ agịrị isi gị agịrị isi ya ọ bụghị nke eme nke nke aka mere mbọ aka ya ọ bụghị aka mere mbọ ụkwụ ya ọ bụghị aka mere nku anya ya ọ bụghị aka mere akpụkpọ ahụ ya ọ bụghị aka mere bụ mburupụta ụwa ugwu nkwanye o jighị o jighị ọkpa ebe ọkazị ọ naghị eje pem piom piom asịrị abụghị maka ya naanị ihe ji ọnụ ya eme onye ukwu ekele naanị ihe o ji ọnụ ya eme onye ukwu ekele onye nta ekele ọ bụrụ na a na-alọ ụwa alọ aga m abụkwa ada igbo ngwa ụtalị ụtalị page 37 peji nke iri atọ na asaa akwụkwọ nsọ kwuru maka gị ị na-achụpụ iberibe mee ka anya doo ofogiri onye si ntị anụghị ya ihe ya chere gị aka mgba ka i zi ya ihe ihe dibịa ji ntị oke eme onye ị dasara n'ahụ ahụ enwuru ya ọkụ isi ajụọ ya oyi ntị anụ ya ihe onye ndu hedmasta mkpanaka prịnsịpal enyi ndị nkuzi onye ike nne na nna mara ihe onye umengwụ na-arọ gị anya nwata agwa ọjọọ na-echere gị aka mgba ofogiri kpọrọ gị asị o nweghị ihe jikọrọ gị na ezi nwa nke ọzọ bụ gịnị onye nkụzi m peji 41 peji nke iri anọ na otu chetakwa bụ gịnị tụgharịa uche onye nkụzi m ị dịghị abụọ ma ọlị o nweghị ihe e ji atụnyere gị e ji amamihe saa gị ahụ were ọgụgụ isi kwaara gị uwe onye nkụzi m ị dịghị abụọ ma ọlị sayensị ka e ji kpụọ ụbụrụ gị okwu ọnụ gị bụ ịgba Igbo gị na-atọ ka nnu. Ị nọ gburugburu ụlọ akwụkwọ m. Ahụrụ m gị na ọta akara, zute gị na praịmarị. I sokwa m gaa sekọndịrị. Ọ bụzi na mahadum ka a ga-achọ gị achọ. Abụ m lọya, onye nkụzi m. Abụ m dọkịta, onye nkụzi m. Abụ m injinia, onye nkụzi m. Ana m ekpupụrụ gị okpu ọzọ bụ nka na ụzụ nka na ụzụ page 45 peji iri anọ na a- ise nka na ụzụ aha bekee gị bụ teknọlọji ọ gbanwere ihe ochie ọ ghọọ ihe ọhụrụ mmepe anya obodo i wetara nke ọma i wetere nke ọjọọ nka na ụzụ ọtụtụ ihe i wetara na-enyere ndụ aka ma na-alakwa ndụ n'iyi igwe so gị bịa moto so gị bịa ọgbatumtum so gị bịa trenu so gị bịa ụgbọelu so gị bịa nka na ụzụ kedụkwanụ maka ekwentị ka ọ bụ nwanne ya kọmputa leekwa tv na redio ka ha na-ekwe n'isi onye ka a ga-akpọ hapụ ibe ya nka na ụzụ ị kpaala ike n'ala anyị ị maghị onye bụ nwata ị maghịzi onye bụ okenye mee ma ewu ma ọkụkọ chere ihu na ọnụ ụzọ gị ọzọ bụ gịnị onye umengwụ chetakwa na ọ bụ gịnị tụgharịa uche ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị ugbu ugbu a anyị emechaala akwụkwọ anọ ndị a emecha gị bido n'isi legharịa ihe onyonyo a ngwa ka anyị gbapụ ya ọsọ onye umengwụ page 50 peeji iri ise lee ya ka ọ na-abịa onye umengwụ onye ngagharị onye njegharị ebe a kụrụ kpom ọ gbara gawa o nweghị aka ọrụ ọbụla chetakwa nkụ onye kpara n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri n'ụtụtụ achịba ụkwụ ụlọ n'ehihie etinye aka n'agba n'anyasị n'elu akwa korom kororom ọ bụrụ ụra onye umengwụ naanị n'ama egwuregwu ebe a na-aṅụ mmanya ebe a na-ata anụ ka a na-ahụ gị ebe a na-akọ asịrị bụ ebe ndina gị oge ọrụ oge ọrụ ruo ahụ ọkụ abịa igbu nkwụ ruo isi ọwụwa abịa e bupụta ihe oriri ọrịa alaa chetakwa aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ ọzọ bụ onye aka ntụtụ onye aka ntụtụ page 56 peji nke iri ise na isii na tụgharịa uche onye aka ntụtụ otu ụbọchị aka akpara gị mgbe ahụ ụra ata ekwo egbe na-ebu ọkụkọ otu ụbọchị egbe dinta ga-agbata gị mgbe ahụ kpọrọkpọtọ agba n'ihu ehi oke na-ata akpa dibịa otu ụbọchị dibịa aghaghị ịhụ gị ịhụ gị ọnụ n'ọkụ mgbe ahụ isi ajụọ gị oyi nkịta na-ata anụ dị n'ime ite otu ụbọchị ọkpụkpụ ga-agba agbado gị n'akpịrị mgbe ahụ nkata ekpudo onye aghụghọ ihe a kpatara n'akụkụ ite na-ala n'akụkụ ọnụ ụbọchị niile bụ maka onye ohi otu ụbọchị ga-abụrịrị nke onye nwe ụlọ ọzọ bụ osisi nkwụ osisi nkwụ osisi nkwụ nọ na peji 70 peji nke iri asaa osisi nkwụ agbanwe osisi nwe nkwụ nke Chukwu gọziri ọtụtụ ihe dị n'ime ya ọ bụ Chukwu nyere ha mbaanọ nwe osisi nkwụ ịbụ mmanụ eji esi ofe ofe osikapa ofe ofe asụrụ asụ ji ofe akpụ ofe ụtara owere nwe osisi nkwụ ude a na-ete n'ahụ maka ahụ pokopoko elu akị eji agwọ ọtụtụ ọrịa ụmụahịa nwe osisi nkwụ mmanụ eji esi ncha maka nsachapụ unyi azịza maka nzachasị ama maka ọdịmma onye ọbụla ọhaji nwe osisi nkwụ osisi nke eji arụ akwa mmiri igu nke e ji azụ ewu maka oriri na nkwari mbaise nwe osisi nkwụ ahịhịa eji ahụnye ọkụ maka esimesi na erimeri mkpụrụ akị nke a na-ata ata maka mmegharị ọnụ ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị ugbu a ọ bụ tụgharịa uche ka anyị na-eleba anya anyị elebachala anya na akwụkwọ ndị ọzọ ndị neko họpụtara nke ọzọ anyị na-eleba anya bụ udo ka mma udo ka mma na-asaghe akwụkwọ gị udo ka mma na peji 95 peeji iri na iri itoolu na asaa 97 udo ka mma udo bụ ịdị n'otu udo bụ ịhụnanya udo bụ ndụ udo dị anya N'ebe mkpọrọmasị dị, udo abụghị anya ukwu, udo ka mma, udo achọghị sịrị sịrị sịrị, udo achọghị iwe ọkụ, udo achọghị okwu azụ, udo ka mma. Ebubo ụgha amaghị amaghị onye udo bụ, udo enweghị onye iro, udo enweghị nkewa udo ka mma obi mgbaghara ịhụnanya obiọma nnabata bụ udo ọzọ bụ ahịa obodo m ahịa obodo m nke nọ na page 123 page na otu narị na iri abụọ na atọ ahịa obodo m lekwa ahịa obodo m ka ọ na-azụ ọ na-azụ azụ na-ekwo ekwo ana m ekwu maka ahịa nkwọ ọjị dị n'owere nkwọ ọjị n'okpuru ukwu ọjị ahịa nkwọ ọjị na-azụ ụbọchị nkwọ n'ahịa Igbo ma ọ bụghị nkwọ ọjị ọ bụrụ nkwọ mmiri n'akụkụ mmiri Nwangele unu anaghị azụ otu oge nkwọ ọjị zụọ taa nkwọ mmiri azụọ echi nke gosiri ịdị n'otu n'etiti unu abụọ obodo niile kpara unu ogige ejighị unu eti epele ọ bụ nk- ọ bụ nkwere ka ọ bụ amaimo eziama obaire kwenu agụghị agụghị agbaja ọ dịghị ihe na-adịghị n'ime gị ị dị ka nwa ndanda n'anya mana ị bụ enyi n'akparamagwa nke ikpeazụ na ntụgharị uche bụ gịnị ajọ nna nọ na peji 125 peji otu narị na iri abụọ na ise ajọ nna ike agwụla ezinụlọ egwu ejidela ezinụlọ ụjọ egbuola e- ezinụlọ naanị na a nụrụ olu nna n'ezi ụtalị na-apịa ọ bụ maka nduzi ka ọ bụ maka ogbugbu naanị na nwata zọhiere ụkwụ nna alọta ọrụ ụmụ n'ọsọ, nwunye n'ọsọ, odibo n'ọsọ, naanị na nna lọtara ọrụ. Lekwa ka olu ike gị na-ada ka ekwentị. Ọ bụ sọsọ mba ka o nwere onye ọ na-esere gị na ya. Ụmụaka eriela nri, ụmụaka agaala akwụkwọ ụmụaka eyiela uwe nke ahụ abụghị okwu aka gị nke ahụ agbasakwa gị agbasakwa gị agbasakwa gị nwunye ji anya mmiri mere nri echiche anwụnyụọla nwaanyị ibe m na awụnyela nwaanyị ibe m n'afọ naanị na ha chọrọ ka udo dị tụgharịa uche ụmụ akwụkwọ ndị m ji eme ọnụ ebe a ka anyị ga-awụsa ọwa na ntụgharị akwụkwọ niile ndị NECO họpụtara maka igbo l1 biko gegharịa ihe onyonyo a i gegharịchaa ya gbara gawa na evergreen ka i jisie ike zaa ụfọdụ ajụjụ ndị a jụrụ gị azakwala ajụjụ dị n'akwụkwọ ndị a họpụtara na-abụghị akwụkwọ ndị ka anya ndụdọ nne nte enyi mere enyi ya nwanyị bụ ihe eze oche abaghị na-atụgharịa uche ya gaziere gị ị ga-agafe n'ule BECE a ya dịrị gị mma echi gụọ ajụjụ gị ọfụma tupu gị a na-aza ndewo aka m bụkwa odoziakụ amaọgụ dị na-esonyere anyị na YouTube a ị ga na-aghọta asụsụ Igbo nke ọma ya gazie ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ jụọkwa m m ga-asa gị rutekwa n'ụlọ akwụkwọ echi jụọkwa m ị chọkwa ịjụ m n'ihe onyonyo a gị jụọ m ndewo ụmụ akwụkwọ ya gazie ya bụrụ na ị ka na-abata abata legharịa ihe onyonyo a ugboro na ugboro ya gaziere gị o